Ifo chakpi o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu o nwere otu ụbọchị n'obodo ụmụ anụmanụ e nwere ihe a na-akpọ agụụ n'obodo ụmụ anụmanụ nke bụ na ụmụ anụmanụ afụzi ihe ha ga-eri ya bụ ihe wee bụrụ ihe mwute nke bụ na onye isi ụmụ anụmanụ bụ agụ kpọrọ nzukọ kpọkuo ma bekuo ụmụ anụmanụ niile ka ha bịa ka e wee mara ihe a ga-eme ọnọdụ dị otu a agụ bụ onye isi bịakwa ọdụm nwanne ya nwoke sochiri ya anya ewu nọkwa na nzukọ a atụrụ na ndị otu ya ha niile zuru oke ha wee bịa ka ha mara ihe ha ga-eme ka ha wee nweta ihe ha ga na-eri ka agụụ ghara ịwụfe anya na nzukọ a ha kpebiri na onye ọbụla ga-eweta nne ya ka erie na taa onye eweta nne ya erie echi onye eweta nne ya ihe niile a ka ha kwuru ka na ha niile ga-eme onye ọra wee kwekọrịta otu ihe mere mgbe uze nụrụ ihe a uze wee chee ihe ọ ga-eme n'ọnọdụ dị otu a uze jee kpọrọ nne ya zoo n'elu ukwu akwụ ma wepụta nwa oke zụba ya zụchaa ya na ọ ya ka ọ ga-eji wee gbara isi nne ya agụ dịka onye isi buru ụzọ weta nne ya ụmụ anụmanụ niile erie ọdụm mekwara otu a ewu mere otu a ha niile mesiri otu a mgbe o ruru oge uze ga-eweta nne nke ya o were nwa oke nwụjere ha tagide tagide tagide takpọọ chee na ọ nne uze ka ha riri otu ụbọchị wee ruo mbe na ebe ọ nọ na-anyụ nsị wee nepụ anya wee fụ ebe uze na-ejekwuru nne ya n'ukwu akwụ o nwere egwu ọ na-adị agụ ma o jere ịfụ nne ya unu ga na-ekwere m n'egwu a tụda ụdọ ọ na-agụ nne tụda ụdọ nne tụda ụdọ anụ nta gbue nne ya rie o ụdọ ụdọ mbe wee nọrọ ebe ọ na-anyụ nsị nepụ anya wee na-ahụ ihe na-eme o wee kwee n'isi wee gbarụ jekwuru agụ wee kpọ ya nna anyị agụ bịa ka ị hụ ihe na-emenụ na anọ m ebe m na-anyụ nsị wee nepụ anya wee fụ uze ka ọ nọ wee gụba egwu nne ya tụdara ya ụdọ o wee gbagote o wee na-afọ ya ọnụ ọ na-eri ugbu a ka m mara ihe mere o ji agba abụba ọ na-agba kemgbe eri a nna anyị agụ wee tie ọ ihe a na-eme n'obodo a wee kpọọ ụmụ anụmanụ ndị nke ọzọ wee gwa ha sị anyị ga-eje ka anyị jee chọje nne uze ka anyị wee rie ya ka o si rie nke anyị ha wee kwekọrịta mgbe ha ruru mbe bụ onye na-agụ egwu sọsọ ya nwere ike ịgụwa egwu ga-eme ka nne uze tụda ụdọ o nwekwa onu kama na o nwere onu ọkwa o wee gụba sị

ya bụ egwu nwa m na-ada- na na-agụ mgbe ọbụla ọ bịara mana ọ bụrọ onu nwa m bụ ihe a o nwere ike ọ bụrụ agụụ mere onu ya agbanwee mba ka m tụdagodu ụdọ na ọ sọ ya ma egwu a nne ya wee tụda ụdọ ụmụ anụmanụ niile wee gbagobe ha agbagobe agụ rigoro ọdụm soro ya ewu sochie atụrụ na-aga ha niile na-aga o mbe dịka onye arụrụ ana ọ bụ nọrọ n'ọdụ ọdụ ọ chọrọ ka ọ nọ n'isi isi adịghị ama ama mgbe ha niile na-agbago ọ fọrọ obere ka ha rue n'ukwu ya bụ akwụ uze na-abịa ka ọ bịakwute nne ya ka onye egwu fụ fa wee nọrọ ebe a wee tie gụsie egwu ike tie nne chabie ụdọ

ma ọdụm ma ewu ma atụrụ ha niile si n'elu ha niile wee nwụọ ma ndị gbajiziri ụkwụ na ndị gbajiri aka ebe a ka akụkọ m wee nọrọ chịkọọ